enwere mkpu dị iche iche n'ebe a na this festival ile anya kịta nke m na-ebu ụzọ eseta bụ ipob indomitable under the leadership of Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike one of Biafra ọ bụ ebe m nọ anyị nwekwara grupu anyị na Wales but kama abụrụ nke na-eche m uche kịta nke kacha mkpa bụ ipob ipob worldwide o ka a gasenụ onye ndu m onye ndu m onye ndu m

16, 2022 ọ na-akpọtụla once in a while izolu nwata kọọlụ anyị kedu afa gị ịbụ onye ebe nwanne Ah, Imo steeti nke ọma IPOB worldwide Yes, worldwide. oke ekele dịrị gị so ke bụ ife a na-eme ka ya n'ụbọchị tata anyị na-eme Igbo Day a na-akpọ ya IFAC. ifak eh? Yes. ọ na-akpọtụla IFAC 2022. ok mana Igbo niile nọ ebe a. igbo niile nọ n'ebe a igbo niile nọ na na, mm, uk akwa igbo niile nọ na europe Onye nọ na Europe, ọ nọ UK. really Yes, ama ndị ma ndị si ama ndị si outside outside the uh, UK wee bịakwa. wee bịa Yeah. eziokwu Yes. ọ ga-akpọtụ na akpọtụ today ọ ya-ede jimjim you know, obodo ya-amara na anyị abịago na ọ nwere ihe eji ya mara ndị igbo you know, because na adịghị achọ isi ewu achọ n'ite so ka ọ dị ugbu a sị ka

enwere lot of canopy dị ebe a n'iche iche a na-egosiri ụnụ kịta otu o si aga enwere Nnewi Community Association nwee Ugo Nwanne International Club nwee Ugo Nwanne and Ezinifite Community nke a bụ their nke a bụ asambodo fa fa tinyere ebe fa na-anọ maazị ndewo ndewonu e, e, ka m sere unu ma ọjị unu na-egosi ọhaneze ya ọjị ọkwanụ
ya ezinifite Mbaise
udo dịrị unu unu kwadoro akwado you know IPOB one family yes daalụ so kekwanụ afa gị ndewo nwanne ọ ọ gaghị nke ugwu ugwu akwanụ Chief Felix Nwakamma Chief Felix Nwakamma udo dịrị gị nnọọ ngịwa kwanụ udo dịrị gị ah papa jidekwe ka iji o asị m udo dịrị gị nnọọ nnọọ nnọọ A- a- a- adị m happy na ịgbasiri ike were bịa jidekwe ka iji kekwanụ afa gị nna anyị oke adolf amasọrụ oke ndewo nwanne ee maazị ngwakwanụ maazị ngwakwanụ nke nwere afa gị
imo steeti oke oke you are my in-law oke nọ prince oke

nwa obere oge fa ya ezu n'igwe nwa obere oge olee ka m zi unu azambodo ama m ife azambodo na-ezi azambodo na-ezi azị igbo in diaspora ed unity love and progress maazị ndewo ya anyị na-eme ka anyị zipụta iru ndị bịara emume a na-eme tata maka na ọ dị adị mma em, egbuo ewu a na-achọ isi achọ n'ite Ah, so ọ ọ ga-aka mma ka akpụ alụbata isi akpụrụ nwanne ya Aha, so ọ ka m zikwa ka ka ghara inwe onye a ya-achọ achọ na atụ ya mba onyonyo n'anyanwụ ka ụfọdụ ghara sị ọ gịnị me na-eseta mkpu ha so mkpu ọbụla nọ ebe a ka m na-eseta ka m na-agbalịsi ike ka e tinye n'onyonyo maka na ọ bụ onye fụ mkpu ya n'onyonyo obi asọ ya ụsọ ka a ga-eme akpọ ya oku ụbọchị ọzọ ya agbara bịawa aha so ọ bụla ya kee kwala afa gị nna anyị chukwu na-ebunye eze ịkpa okay ndewo nwanne olee oke- olee ihe, eh, emume a na-eme ebe a tata

okay ọ dị mma nwanne daalụ ee ya m ga-agbatakwa ọzọ daalụ jisie ike n'ọrụ a so igbo bụ igbo ana m ezikwa unu ebe a bụ london uk motto strength and brotherhood ụmụnna bụ ike olee association bụ nke a ka m mepee ka m fụ ya ọfụma association nke a bụ igbo Italians. Okay, Igbo Italians and uh, Friends. Igbo Italians and Friends. So unu afụ ya. Igbo Italians and Friends, yeah. Ka a na-achịkwa na n'obi ka ji n'aka. Hello, how are you? Well done, oh, well done, well done. Yeah, we're just taking a cover. Uh, this is uh, Arochukwu arọchukwu n'ala igbo ihe a mkpu ndị arọchukwu ha kwadoro akwado ha zuru ezu ha zuru ezu ha dị n'igwe ha zuru ezu ndị arọchukwu ndị ewelo chechechechecheche igbo kwenu kwenu kwezuenu ee ndị ewelo nnọọ nnọọ nnọọ ya Nke a ndị Arọchukwu. Ee, ndị Arọchukwu ka fa bụ. Let's be going around. Ee, I'm going around now. Uh, Orumba, Orumba North. Okay, ndị nke a bụ Orumba North. Obi nwanne Orumba North. So Igbo bụ Igbo ụnụ na-afụ ya nụ. Nke a bụ Obi nwanne Orumba North. Ọ bụ otu o si aga. So leenụ ebe a enwere igbo ambassadors uk fa ka ga-abịa n'oge na-adịrọ anya ebe a ga na-asụ n'igbo maazị ndewo ekele m ụnụ neenụ ebe a ka bụkwa eh, akpo development union uk ireland so ebe a wụkwa ebe children's union mana ebe nwere ebe a mkpu a bụ mkpu ndị eh, udo ka mma igbo women social club international ndewonu ndị nne mama ndị nne mama onye jisi ike eru ala eze ndewo ya ndewonu ndewonu ndewonu ndewonu ndewonu daalụ ya ebe a bụ ikwere community ọkwa ndị ikwere community uk and eh, ireland ọ wụ ebe a ka a na-akpọtụ ndị ikwere ebe otu eh, daalụ nwanne daalụ ebe a bụ ụmụada ụmụaka organization uk okay ụmụada ụmụaka ụmụaka nọrọ na imo state so unu afụla ka o si adị na o si otu a dị na igwe na igwe ọkwa the same ụmụaka welfare and development uk ebe a bụ osina cultural association ndị be anyị ndewonụ asị m ka m kelekwa unu jidekwana ka unu ji ndewo ee eh? a na-agazile okay m ga-agbagite ọzọ bịa jụọ unu ajụjụ daalụnụ nna anyị daalụ kee ka i mee ọ na-agakwa n'anya gị na-abụ udo dịrị gị ebe a bụ awka development union uk ya ok and ọhaneze mma mma nụ udo dịrị ụnụ jidekwala ka ụnụ ji ya chukwu gozie ụnụ so igbo wụ igbo ebe a bụ ụmụ nne oshi ụmụnne osu welfare association uk na afụgoni ka esi wee kelee ndị ọhaneze ndị ụmụ osu welfare association ebe a bụkwa em, amawbia town union uk and ireland ndị be anyị ndewo nụ ana m ekele nụ daalụ nụ daalụ nụ daalụ nụ daalụ nụ ebe a bụkwa agụata uk and eh, ireland agụata gịnị oguta ka m lekwa ofuma before okay oguta oguta okay oguta la lebe okay lebe oguta mụ na onwe m si si imo state aha no ewele iwe nwanne m nwaanyị ewele iwe afụrọ m ụzọ afụrọ m ụzọ ofuma ya gbaala nụ m nụna so igbo bụ igbo na-ekiri ife a na-eme ebe a bụ agụa eh, sorry oguta uk and the ireland association ọ bụ otu o si aga aga m agbachitekwa ọzọ bịa gosi unu so mgbu nke a bụ akwa community akwa community ka m chara ndị na-eme ife onyonyo ebe a bụ ọganiru ndị Igbo Harlow Essex UK hello daalụnụ daalụnụ daalụnụ daalụnụ ndewo ebe a bụ ihechiowa development union ihechiowa development union ndewo nụ igbo mma mmanụ daalụnụ daalụnụ jisienụ ike daalụ oriakụ daalụ ebe a bụ oru community union uk igbo mma mmanụ daalụ nụ ekelekwa m nụ udo dị nnọọ ọ na-agazi na na-amụrị jisienụ o nwekwa chọrọ ụnụ okwu mele ka anyị mara ya daalụnụ daalụnụ daalụnụ ebe a ka a na-akpọ igbo community luton igbo mma mma nụ daalụ nụ ya ekele m ụnụ cha cha cha cha cha igbo kwenu kwenu kwezuonụ ndewonụ daalụ nwanne ya ebe a bụ igbo ukwu development union a sị ka a kpọkọta ya ihe a na-akpọ ya wụ idu that is the united kingdom branch ọ bụ otu o si aga ọ bụ otu o si aga ala ha agazila ofu a ij ị kara aka ị kara aka na ebe a bụ igbo community wales ndị otu a ya si wales wee bịa n'ụtụtụ a because ije anyị bụ uje uje ọ ije owele serere werere chechechechecheche igbo kwenu chechechechecheche igbo kwenu kwezuenu ya onye jisi ike o mee gịnị o ruo alaeze daalụnụ maazị ndewo ekele m ụnụ ndewonu ndewonu ndewonu oriakụ ndewo lọlọ ndewonu jidekwanụ ka unu ji A- onye asị ya okay ife a bụ lọlọ chief dọkịta ka ife ọ bụ okay chief eze nwanyị okay and um, ada ọgaranya tijie okay tijie ọdụ otu obere otu obere otu obere otu iji ọdụ were kelee were kwụọ ụgwọ so ọ dịka nga a na-asị eh, na nwata tụọ ilu nna ya tụrụ ọ kwụọ ụgwọ nna ya ji ndewonu ndewonu ndewonu daalụnụ daalụnụ daalụnụ ee nna anyị bụkwana onye ebe biko ewela iwe ee onye umuoji so okay ee ka ndị anyị na canopy unu ka m sere because ọ na-adị mma e gbuo efi a na-achọ isi efi achọ n'ite Ah, so ndị igbo na-ekiri ihe a na-eme ebe a bụ umuoji improvement union uk and ireland unu afụla otu o si ata daalụnụ ee unu so ọ bụ otu o si aga ka e setacha ife niile a eke community development association well done daalụ I've n- esteemed ladies, I've not seen it. American Choir, hello, well done.
ọ bụ ndị isi ya-akọnụ mgbe ọ ya-ebido mana n'oge na-adịrọ anya o nwere ike ibido kịta olee ife ikwe meka ya ajụ ka ife ikwe meka ya ajụ ee ị ma na ọ bụ ihe ndị isi ojii agwa gị na ọ 11 i nyere ya 3 hours ahead ị ghọtago mana o nwere ebe anyị je na a sị na ọga ije ga-eru ebe ọgba ọsọ gbadebe ya bụ na ada achụ amị na ụla eju onye nwụrụ anwụ afọ so aṅụla ngwọ na nkwụ na-abịa daalụ nwanne daalụ ke nwere afa gị gloria onye ebee n'ala igbo Eh, ụnụ bụ ndị Eke kọmuniti eh. ok mana ị kwesịrị ịma ihe kwu emeka wee bịa bịa tata ok ọ dị adịgide ọnwa mgbe nta ok daalụ nwanne ok nke a bụ Nri Progress Union NPU UK and Ireland lọrọ ndewo ekelekwa m ụnụ nna anyị ndewo ndewo nnọọ ekele m ụnụ ebe a bụ Obowo Development Association UK United we stand onye aghala nwanne ya dịka ihe a na-akọrọ ife a na-akọrọ ya oge na onye aghala nwanne ya n'ugwu Hausa Ah, so kịta ife a na-ekwu ee eh, kịta ife a na-akụzi kịta bụ na onye tụọ vootu ọ gaba ugwu awụsa ọ gaba ugwu awụsa yes because eh, o nwe ihe dịka zoo zoo agaala yes so all hail Biafra mba onye chọọ vootu ọ gaba ugwu awụsa ọ bụ otu o mere

ịdị n'otu bụ ọganiru office 506 Hertford Road Enfield ndewonu so ebe a bụ

n'Ụmụahịa Ibeku Ụmụahịa Abịa steeti ndewonu Eh, leenụ eh, bek- lee ebe okele ebe ọgụla mụ onwe m bụ onye imo steeti Imo steeti eh? ya abụ m onye imo steeti Okay, ka esi aga Imo steeti i si? esi m n'ọsụ Ọsụ, okay, Ọ- ọsụ lokal gọọmenti dị n'ime Ọlụ okay, Ọ bụ ebe anyị- eh, ebe ọ na-akpọtụ okay. A- ala ọsụ bụ ebe a na-azọ nnwere onwe karịa n'ala Igbo niile

ọ bụ otu o si adị ndewo nụ nwanne daalụnụ ọga ndewo ya achịlara nke aka edu ebe a ka a na-akpọ Anglican Igbo Church London okay Anglican Igbo Church Community

emenyere nwa nọzi ike emenyere nwa ogwugwu mụnwa bụ ọ mụwa ka a na-akpọ Maazị Ụzọdịmma Ụba ee abụ m onye Ọsụ lokal gọọmenti n'Ọlụ
ebi m Wales
okay ọ wụ otu o si mara ịmara ịma ihe a na-eme ife a bụ ee ọ na mkpu niile ka m ga-ekwucha afa m ịghọtago ọ ka m nwekwana ya ee ụfọdụ ikikere m ga aha so ihe m ji agagharị ife a ọ bụrụ na ọ bụ ee na m na-aga na nkịtị mana m na-eme ka m setacha mkpu niile bịara ebe a ka ha gharakwa ịsị na mgbe a tụọ ife a n'anyanwụ ka ha ghara ịsị ife me na-eseta afa maka na adị achọ isi ewu achọ n'ite aha maka na ọwụ eme nwata ka emere ibe ya obi adị ya mma Ya- ya bụ na ọ na-asọ karịanụ ụsọ gbugo m onye hapụrụ Wales wee bịa m ebe m maka how many hours eyi jeans mana akwadoro m ak- akwadoro m akwadoro mana mmesịa kịta m ga-aga chọọ onye eh,

imi nri ife a ha ọ na-akakwanụ mma akọwa akawa larụlute ee ngwanụ ee ịnụkwa ha ahụ ize na-ekọwakwara ma kọwara Eh, ọ fọrọkwara ada m iwi ọkụ ya a biko gbagharakwanụ m gbagharanụ m ee eh. okay otu ole ngaba anyị jela ịmala onye ee eh, ndewo ndewo ndewo daalụnụ ya so igbo bụ igbo ụnụ ewekwala iwe ebe a ka a na-akpọ ọha na eze ndị igbo UK and Ireland ife niile efuru ebe a mkpu anyị nọ ebe a kịta bụ ọha na eze ndị Igbo UK daalụnụ ebe a ka a na-akpọ ebe a ka a na-akpọ Uzuakọlị development association union lee ife fa ji wee biri ebe a a na-akpọ ihe ndị igbo ihe ndị igbo o- omenala zuru ezu ebe a lee ha ka ha nọ ha nwuru ma kaikai nwee nke a na-akpọ schnapp nwee nke a na-akpọ wine ha zuru ezu maazị ndewo ekelekwa m ụnụ daalụnụ ya ebe a ka a na-akpọ ei lekwa ogbe m lekwa ogbe m ogbe m ndị imo steeti m ji eme ọnụ imo state union united kingdom come let's put our voices together and make our state imo state best it can be ịnụkwa ọ na ha akpọtụla ọ na ha akpọtụla ihe a mkpu imo steeti daalụ mkpu imo steeti mkpu imo steeti ọ dị n'egwu Eh, nwanne ndewo olekwana ya iko ndị nke a sụmara ebe a enwere mpi a ya-azọ ebe a tata ee olee ụdị mpi a na-azọ ọ bụ mpi ee okay asụsụ igbo na ajụjụ okay ehe ma ndị ya agba agba ya enwekwa iko a ya-enye fa na fa na fa merịa okay okay igbo nwe mmadụ ụnụ afụgonụ a sị na enwere mpi a ya-azọ ebe a tata na ndị a ya-enye iko na ndị a ma-enye iko na ọ bụ onye jisi ike ya eru ala eze daalụnụ well done daalụnụ daalụnụ ole mgbu anyị nọ n'ihu onye igbo ka m bụ ịma na mm, mberede nyi dike kama na amabụ dike na-enye ya awụọ mfe enwetara m ozi a e, izuụka gara aga na ya na-enwe mmemme

IPOB Wales. All hail Biafra. Yeah, all hail Biafra. Daalụ nwanne. Yeah. ọ bụ otu o si eme ndị be anyị lekwana ndị ichie na ndị nze ha zuru ezu ka eme ọ bụ ndị a bụ ndị bụ na isi akwụrụ igbo igbo egwu igbo ndị ụlọ na afọ bụ ndị isi afro wee kwam okpu ọfọ n'ebe a so ka o si na-adị enwere igbo festival of arts and culture uk emergency aid emergency first aid ya bụ o nwee merụrụ arụ ya gbata ebe a ka edozie ya arụ o nwee onye isi na-awa ya gbata ebe a ka edozie ya arụ ka agwa ya ndị a bụ ee ndị lọlọ anyị ndị na-elezi mmadụ arụ o nwee onye arụ yara o nwee onye otu otu o si wee dị onye a kpọta ya ebe a na-ele ya arụ maka na em, ụnụ afụgo na na akpụ alụbasisi akpụrụ nwanne ya obi adị ya mma lọlọ ndewonu ndewonu ndewonu ndewonu ụmụnne nke a amakakwa anyị amatakwa na ife dị otu a dị ebe a na e nwere ebe a na-elezi mmadụ arụ dịka onye isi ọwa ya mara a kpọta ya ebe a nyetụ ya ọgwụ ya ṅụọ ndewonu asị m jidekwanụ ka unu ji ihe dịka unu akọkwala m ihe dịka unu akọkwala m jidenu ka unu ji kekwana afa gị nne m Mrs. Stella Okorie. Mrs. Stella Okorie bụ onye ebe? Onye Imo steeti. Onye Imo steeti nke m a? Nwa Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. Um, m na-akọba ihe mụwa bụ eh, Ụzọdịmma bụ afa m abụ m onye Ọlụ eh, ana m represent IPOB Wales ah, so ọ bụ otu o si adị nne kekwana afa gị Mrs. Ngozi bụ onye ebe nne m onye Ọlụ nke m a na ebe na Ọlụ ee Ọkwụdọ oke ndewo nnọọ ngịkwa nne m Uche ị bụ onye ebe Ọhafịa na ọlụkwa Abịa steeti oke ndewo ndewo ndewo nnọọ nụ o jisie nụ ike

o nwee otu ar- a- a- ahụ si wee mee mmadụ a kpọta ya ebe a o nweekwa onye merụrụ arụ a kpọta ya ebe a na-elezi anya ya oke ngịwa wụ the head jisie ji- ji- jisie ike jide ka i ji nụna ndewo daalụ ya god bless Em, igbo bụ igbo nke a bụkwa old Orlu division union igbo akwụrụ nanụ ọ bụ otu o si adị ee, a sị na onye mara ekene m unu onye mara nwanne ya onye mara nwanne ya ọ bụ otu o si adị onye mara nwanne ya a na-achọkwanụ ọlụ achọ ndị be anyị ndewonu ihe a wụkwanụ mkpuke m ma na-esi West were bịa abụ m onye ọlụ abụ m onye ọlụ ee esi m West wee bịa

Eh, chairman bụ onye ọsụ abụ m onye eziawa agụrụ m akwụkwọ n'ụmụhụ ọkabịa okay eh, ụmụzike okay ị wụ onye ụmụeze okay ndewo eh, ebe aga m abịa ebe igboro ole na ole tata aga m abịa ebe a bịa na-akpọtụrụ ndị be anyị na-ekele ha na-aja fa ike ya udo udo udo daalụnụ so ndị be anyị lenu ka o si aga ebe a ebe a ka a na-akpọ arọndizuọgụ patriotic union hey ndị arọndizuọgụ ekele m ụnụ nwoke teghete ka ụnụ bụ ala ebu ala ebu igbo nwe mmadụ ndewo nụ daalụnụ daalụnụ daalụnụ ndị arọndizuọgụ a na-ebu ala ebu o nwere ife e ji wee mara ndị a, nwoke teghete ka ụnụ bụ ndewo nụ daalụnụ eh, maazị kekwanụ afa gị ee eh? oh, ka m bịa nso ka m bịa nso mba ọ bụ ụjọ aa aa ọ bụrụ ọgwụ na a na-eji nwa dibịa ele mgbọrọgwụ ndewonu ndewonu ngwa eh, ka m bido na abụ m onye ọlụ eh, abụ m onye na n'ọsụ lokal gọọmenti afa m bụ ụzọdịmma ụba ọlụ eh, ọ na-aga ụwa niile ee ọ bụrụ na ị chọrọ ka iru gị pụta ọ pụta ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ pụta anyị anyị akwanyere gị ugwu so ka o si na-adị ee, maazị kekwanụ afa gị maazị chukwudị ndewonu ndewonu Ah, okay. mba abụrọ m onye owere ebeiri ọlụ ee abụ m ọsụ lokal gọọmenti yes ọsụ lokal gọọmenti Okay, okay, okporo ọlụ mụnwa anọrọ m ọlụ okay n'ebe nọ ị wụ onye ọlụ n'ebee n'ọlụ ihioma owere ebeiri okay okay ana m anụ bishọp Shanahan mgbe gboo mgbe gboo ama ma amụọla m ọga oke ya ka ama m ya ọ kedụ ebe ee isiekenesi mba mba mba ọ dị n'ọlụ mental okay all right ọ na bishọp shanahan ka nwanne nwoke chiri fada gụrụ akwụkwọ ebe a ka ọ gụrụ akwụkwọ ndewonu tenti anyị nọ tenti ndị ọlekwa ya ebe a ee mana esi ngwa esu were bịa amadụ sef na m ga-afụfe ebe a so mana a sị onye bụ chiamanụ ndị ọlụ na onye my village si na si n'ebe a kwa ọ magburu onwe ya ka m mesịa m gbaghite ka mụ na ya kwuo ka ọ kọrọ m ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ so o si wee dị nna anyị daalụ ekele m ụnụ afọ m ụzọ dị mmụba ya daalụ ee eh? a ah, nna anyị daalụ ndị ke gị asọgbuola m daalụ ee eh? a sị onye a sị ya jite ka o ji ya jitesi ike kee kwanụ afa gị nna anyị ebubedike na izuọgụ hei nwoke teghete nwoke teghete ị kara aka nwanne daalụ ebubedike na izuọgụ so kee kwanụ ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata ah, ka ọ dị ka e si emekwala eluigwe maka na ọ bụ emerire nwa ogwugwu emerire nwa anọsike ọ bụ ya nụ ee ka ka afụgolo omenala dị bikọsị ọ bụ nne ewu na-ata afịfịa emi nne ewu na-ata afịfịa nwa ya na-ele anya n'agba so ọ bụrụ otu o si wee dị Ehe, ma anyị zutekwa na na odogwu adịghị agụ ka mụnụ ka dị ya n'obi Eh, daalụ daalụ daalụ daalụ nwanne m nwaanyị ndewo so igbo bụ igbo ka ipob worldwide ee ụdị ihe dị otu a kwesịrị na-enye nsọpụrụ ihe a bụ ihe kwesịrị na-adị n'ala so ka mụpa mara ụnụ ebe a ọha biafra ka ebe ọ ya dị ka ọ dị ebe a nwanne ụnụ ewele iwe daalụnụ ndị lọlọ ndewonụ o ekelekwa m ụnụ ebe a ka a na-akpọ isuikwuatọ local gọọmenti ah, ndewonu lọlọ ndewonu ndewonu ndewonu ebe a ka a na-akpọ um, elite golden ladies international eh? ị sị m bịa nne m ok ọ nseta ya ọfụma ka m setakwu ya ọfụma maka e mechaa ndị a agbaa m akwụkwọ gịnị mee na-eseta ya so igbo bụ igbo na-ekiri m na ebe a ka a na-akpọ isuikwuatọ local government union unu lee anya unu ga-afụ eh, ndị lọlọ ka fa nọ ebe a fa na-esota mkpu ndị isuikwuatọ so ọ bụ otu o si wee dị lọlọ asị m udo dịrị unu chineke gozie unu gbaa unu ume aha daalụnụ ya ebe a ka a na-akpọ igbo community network Icon. Eh, icon ya ok igbo community network ndewonu igbo community network uk asị m ụnụ nnọọnụ nnọọnụ nnọọnụ igbo bụ mmadụ na- na-ekene ụnụ igbo eji eme ọnụ na-ekene ụnụ a na-asị ọra yes anyị na-asị ụnụ ọra bịara ije nnọọnụ nnọọnụ daalụnụ o jidekwanụ ka unu ji ihe dị ka ụnụ akọkwala m daalụnụ yes so igbo bụ igbo ọ na-agakwala nụ ọ na-adakwala jinjim ebe a ka a na-akpọ ICSN daalụnụ well done ebe a ka a na-akpọ
Igbo Community daalụ daalụ daalụ daalụ ya daalụ Ikeduru Town Union UK Igbo Ambassadors UK
so ebe a ka a na-akpọ Igbo Progressive Union daalụnụ so ebe a ka a na-akpọ obinze town union uk ndị obinze mma mmanụ ndị obinze mma mmanụ ndị obinze mma mmanụ chechechechecheche kwenụ ndewonu daalụ daalụ daalụ daalụ ebe a ka a na-akpọ ihiagwa progress association daalụkwanụ ọra bịara ije nnọọnụ nnọọnụ daalụnụ daalụnụ

ana m anụ ogidi oge anyị na-azụ afịa n'ọnịcha ndewo ee kekwanụ afa gị ngozi oligbo ndewo ee ọra bịara ije nnọọ ndewonu ndewonu abia state community uk and association ndewonu daalụnụ ebe a bụ nanka community ndị nanka mma mmanụ ndị nanka mma mmanụ ihe dị ka ụnụ akọkwala m jidenụ ka ụnụ ji ndewonu ndewonu ndewonu igbo bụ mmadụ ndewonu daalụnụ ekele m ụnụ olee mgbu dị ife a Ah, ka m se- pụta n'ụzọ ka m setakwa ya o pụtagodu n'ụzọ ka m seta ya maka na ọ bụ ee, nkanụ n'enugwu Ah, nkanụ nkanụ dị egwu o. nkanụ bụ ezi obodo ana m anụ nkanụ ndị nkanụ ndị nkanụ a na-abụ sekọnd n'ọfens ka ha na-abụ You know? oge anyị na fa zụrụ afịa n'ọnịcha you know, ha na-akpa kpakpa ịtago a- o ruo oge ahụ a na-ajụ gị ọ- ọ nwere ihe mmadụ ya eme ọ mee oge a na-asị gị ọ dị gị nwere ọyị ndị nanka I mean, eh, yeah ndị nanka isi ya yes oh so okay no wonder nke nke gaala iru so Ụmụleri General Assembly. yeah nna okay nanka yeah Otu aka ekene Nkanụ. ụmụnne community UK. okay nkanụ community yes ọ ọ ka m na-ekwu nkanụ n'enugwu

ebe a bụ Agụleri kwa community union igbo mmadụ ndewo nụ a nwanne nwoke dazi njike gị nke a amasịka m njike olee ife chief eles nzekwe enemụọ enemụọ agụleri ịkwa ịkara aka nwanne ịkara aka ịkara aka ịkpọrọ akpọ jide gị izi ihe dịka m akakwala gị daalụ so anyị si ka anyị bịa kparịa setụ unu foto Aha. daalụ eh? Ya. ọ bụ na mgbe mgbe volume gbalata abịa m jụọ gị ajụ Anambra Union ndewonu Anambra Union ndewonu Anambra State Union ndewonu ndewonu

sorry sorry sorry unu abụ ndị Ekwusigo ndị Ọzụbụlụ Ekwusigo kwa okay enwere m ọyị na Ekwusigo eh, ebe ndị em, onyeka family onyeka eh, ọkwa ịma onyeka atọ atọ onyeka ee ndị ewere ee aga m aga m ezitere aga m a-

all hail biafra all hail biafra anyị na-atụrụ ndị ichie mmanya n'ụbọchị nke taa kama m ga-abụ sabo ka m nwụọ n'iru agha all hail biafra all hail biafra ha ga-aṅụ mmanya ka ha wee salutuo ya dịka n'olu bekee anyị na-asị ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma dịkwa anyị mma n'orie dịkwa anyị mma n'afọ dịkwa anyị mma na nkwọ ahịa naanọ ụzọ niile ndị Igbo na-azụ anyị ga-asị ọ ga-adịrị ụmụ nwaanyị mma dịrị ụmụ nwoke mma ndị Igbo niile nọ ebe a mma anyị na-asị ha were kwe ya anyị na-asịkwa ndị ụmụ nwaanyị anyị ndị nne na ndị nna nna nna anyị

ịfụ flag ndị zoo a ga-eme a na-alụ ọgụ Anịọma so Anịọma kwetara zoo olee otu Anịọma si wee kwetara zoo zoo has gone now o nweghị ihe dịka zoo

Land of the rising sun.
Yes, let's go.
All standing, please.
All stand, all stand, all, all stand. For Biafra all stand. please.
Hey. ebe Ọhamadike Maazị Nnamdi Kanu nọ Chineke ya gbaa ya ume ya domi ya ọ ga-apụta fụ ife anyị na-eme obi asọ ya ụsọ All hail Biafra

na Nkwere nke be anyị a n'Imo steeti ok mụwa bụ onye Ọsụ local gọọmenti na Ọlụ ah. ah, lebe oke lebe ọgụla ndewo nnọọ nụnụ ya bụrụ egwuru bụchaa ya